Nuair a smaoinímid ar árthaí meánaoiseacha inniu feicimid i gcúirsí ár n-intinne longa móra, cabhlaigh ríoga agus longa lán d'ór. Ach tá an fhírinne go hiomlán difriúil. Ní raibh an cuid is mó de na daoine a long dul ar bord ag an am sin ar urlár aonad ríoga ná ar longa trádála iontacha na ceannatóirí is saibhre san Eoraip. Ba aislingí agus finscéalta iad sin. Is spéis linn rud éigin eile. Domhan na ngnáthárthaí a sheol i ndáiríre ar an mBaltach, ar an mBurtúid nó ar chóstaí an Atlantaigh. Domhan na ndaoine nach raibh baint ar bith acu leis an mionlach agus an t-aon rud a bhí ag fanacht orthu ná obair chrua, ocras agus eagla an bháis. Bhí níos mó i gceist le turas farraige a thosú sa Mheánaois ná díreach athrú áite. Ba chéim isteach sa anaithnid é, isteach sa spás nó rialaigh an duine. Thug an talamh mothú cobhsaíochta, b'fhéidir nach ea. An áit a raibh an talamh ag críochnú, thosaigh an domhan de thuairte, lán de guaiseanna a bhí á gcíoradh ag na tine. Bhí a fhios ag fiú na mairnéalaigh a bhí taithí acu nach ráthódh aon lá ar muir filleadh.

Bhí an deic daingean, tais, sáithithe le boladh an ghairbhín, na n-iasc agus an allais. Scríobh na boird faoi na cosa agus sa láithreacha bhí francaigh ag rith timpeall ón gcéad lá a chreid an long mar a dteach féin. Anseo a chodail, a d'ith agus a d'oibrigh tú. gach rud in aon áit amháin, gan príobháideacht, gan compord. Níor dhéanfadh na daoine a shocraigh ar an turas é i gcónaí de réir a dtoile féin. Go minic, ba feirmeoirí bochta iad nach raibh aon rud acu chun cánacha a íoc. Mar sin bhí siad ag lorg tarrthála ar muir. Bhí siad freisin ina bpríosúnaigh, ina gcúisithe, agus uaireanta ina mbuachaillí óga a bhí ag teitheadh ó obair chrua ar an bhfeirm, ag smaoineamh go dtabharfadh sé saoirse dóibh. Go tapa fuair siad amach go raibh blas na salann, na bpian agus an eagla ar an tsaoirse sin. Ní raibh áit ar an long do bhrionglóidí, ní raibh ann ach anseo agus anois. píosa spáis fliuch ar an deic, arán sean mar chloch agus tascanna a d'fhéadfadh na fágtha fórsaí a bhaint as an gcorp. Gach turas bhí sé bunaithe ar an dóchas go n-éireadh leis an uair seo, go dtiocfadh an lasta go calafort, go seachnódh na stoirmeacha, go dtiocfadh siad ar ais. Ach faoi an dóchas sin bhí rud éigin níos mó. An tuiscint go bhféadfadh gach lá ar muir a bheith ar an gceann deireanach. sa scannán seo inseoimid faoi sin, ní faoi longa órga ríthe na Fraince, ní faoi longa móra na Spáinne, ach faoi longa gnáth a bhí cosúil le sráidbhailte gluaisteacha ag snámh ar na tonnta. Faoina salachar, faoi na ndaoine a bhí ina gcónaí ann, faoina ngalair agus eagla, ach freisin faoi chuimsiú áilleachta, faoi oidis, faoi amhráin agus finscéalta. mar is iad sin a chruthaigh an pictiúr fíor de shaol meánaoiseach ar muir. Caibidil 2, longa na hEorpa meánaoiseach, ón Baltach go dtí an Atlantach. Bhí an Eoraip meánaoiseach beo le huisce, bhí aibhneacha, locha agus farraigí ina mbóithre a cheangail cathracha agus stáit, nuair a bhí na bóithre talún contúirteach, lábach agus lán de robálaithe. ach ní raibh na longa a sheol ar na huiscí sin oibreacha na gcúirteanna saibhre. Ba aonaid shimplí, garbh iad an chuid is mó díobh a raibh aon tasc amháin acu, daoine agus earraí a iompar ó chalafort amháin go ceann eile má bhí an t-ádh orthu. Ar an tuaisceart, ar an Baltach agus ar an Muir Thuaidh bhí longa Hansa, cogaí leathan agus trom, tógtha as boird tiubha, a bhí deartha chun an oiread lasta agus ab féidir a iompar. Ó achar bhí siad cosúil le boscaí adhmaid ag snámh ar na tonnta. Bhí a neart ina gcumas iompair ach bhí a n-áilleacht ceilte i súile na ndaoine a chaith seachtainí orthu. Ní raibh compórd nó spás acu chun sosa, ba iad siad siúd a bhí ag iompar bia agus bhí na daoine ar bord ach breisiú leis an last. Ar an Atlantach agus ar cóstaí na bhFraince, na Spáinne nó na Portaingéile, úsáideadh aonaid níos caol a bhí oiriúnach do tonnta an aigéin. Bhí siad níos tapúla ach freisin, níos fealltach mar is é an t-aigéan an Baltach neamhshuaimhneach ach cumhacht a d'fhéadfadh long a bhriseadh i gceann oíche. An áit a bhféadfadh sé a bheith gan teorainn, d'fhás an tsamhlaíocht freisin. Chreid daoine go raibh arrachtaí san aigéan, go raibh an abyss ag lurcáil taobh amuigh den spéir, agus nach raibh Dia i gcónaí ag breathnú go cineálta ar na daoine a leomhann dul chomh fada sin. Ar an deisceart, ar an Mhuir Mheánmhara, sheol longa go hiomlán difriúil, caol, go minic ní hamháin le seolta, ach freisin le rámha. bhí siad níos tapúla ach bhí níos mó iarrachtaí daonna ag teastáil uathu. Anseo, bhí an fharraige lán de thrádálaithe, d'fhuadach agus de chogaí. Ba ar uiscí na Meánmhara ba mhinice a tharla achrann fola faoi earraí agus sclábhaithe. Bhí longa ag gach réigiún den Eoraip ach bhí gné amháin i gcoiteann acu, bhí siad leochaileach i leith na farraige. Níor thug bord, gairbhín agus rópaí aon ráthaíocht. D'fhéadfadh aon long, beag beann ar a chruth agus a mhéid, a bheith ina tuama de gach criú i gceann nóiméid. Ach ní raibh aon difríocht ag mairnéalach an raibh sé ar urlár cogaidh ó Lübeck nó ar bhád ag seoladh ó Barcelona. gach turas boladh salainn agus báis, gach ceann acu bhí an blas céanna, arán sean, uisce millte agus eagla roimh stoirm. Agus bhí gach long ina áit a raibh an teorainn idir an saol agus an bás níos tanaí ná an rópa a bhí á chaitheamh timpeall na seolta gach lá. Dá bhrí sin, nuair a fhéacaimid ar léarscáil na hEorpa meánaoisí inniu, ní mór dúinn cuimhneamh nach raibh an fharraige ach bóthar trádála agus cumhachta. Bhí sí freisin ina spás d'fhulaingt agus ina thástáil marthanais dóibh siúd nach raibh rud ar bith acu ach neart a lámha féin. Is iad sin a chruthaigh fíorfhaid na hEorpa mara, ní ríthe, ní ceannaithe, ach mairnéalaigh. bochta, salach agus dearmadta. Caibidil 3. Cé a bhí na mairnéalaigh? Feirmeoirí, príosúnaigh agus deonaithe. Bhí criúnna na long meánaoiseach chomh héagsúil leis an Eoraip féin ach bhí rud amháin i gcoiteann acu. Ní raibh aon duine acu fíor-shábháilte nó tábhachtach. Ní raibh siad ina ridirí a scríobhadh a n-ainmneacha i gcúrsaí ná ina gceannaithe a rinne saibhir ar thrádáil. Bhí na mairnéalaigh ina gcúlra ciúin den stair, mais de dhaoine anaithnid a raibh a saol agus a mbás neamhshuimiúil do dhuine ar bith ach iad féin. Ba mhinic a tháinig feirmeoirí ar bord. Bhí sráidbhailte lán de dhaoine a raibh deacracht acu deireadh a chur leis. dóibh bhí an fharraige nó deis chun éalú ón mbochtaineacht nó pionós nuair nach raibh airgead ag duine chun fiacha a íoc. D'fhéadfadh úinéir talún nó tiarna áitiúil an bocht a ainmniú agus é a chur ag obair ar long. In ionad cánach, thug sé a neart agus a shaol. Tháinig an feirmeoir sin a tógadh ar an bpáirc ar bord go tobann, áit nár thuig sé rópaí seolta ná tonnta. D'fhoghlaim sé ar an eitilt agus d'fhéadfadh aon bhotún a shaol nó a chomhghleacaithe a chostas. Cuireadh príosúnaigh ar longa freisin. Tháinig cúsaithe, gadaí agus fiú dídeanaithe ó airm na talún ar muir mar bhí luach ar a saol ann. D'fhéadfadh siad rópaí a tharraingt, uisce a phumpáil, rámhaíocht go dtí go dtitfidís. Ar talamh, bhí siad gan úsáid agus costasach don údarás. Ar muir, rinneadh iad ina lucht saothair saor. Dóibh siúd go leor, bhí an long ina phríosún gan barraí agus na ballaí an aigéan nach raibh féidir a thrasnú. Bhí deonata ann freisin, buachaillí óga a chuala scéalta faoi eachtra agus saibhreas. Bhí caiféanna calaidh lán de scéalta faoi ór a tugadh ó thíortha i bhfad i gcéin, faoi fhíon agus spíosraí a chosain fortún. Don buachaill simplí, a chonaic ach láib an tsráidbhaile ar feadh a shaoil, bhí an long cosúil le pas chuig domhan eile. Ach níor thug an pas seo saibhreas ach blianta ocrais, galair agus obair chrua. Níor theastaigh ó go leor acu filleadh tar éis an chéad turais ach go minic ní raibh rogha acu. Gan airgead, ní raibh siad in ann dul ar ais ar talamh, mar sin bhí orthu leanúint ar aghaidh ag seoladh. Ní mór dúinn dearmad a dhéanamh freisin ar mhairnéalaigh eachtrannacha ó thíortha éagsúla a chuaigh ar bord áit ar bith a raibh obair ann. Bhí calafoirt ag rith le beatha agus meascadh teangacha, Gearmánaigh, Sasanaigh, Lochlannaigh, Flándrais, d'fhéadfadh gach duine a bheith ar aon deic, Chruthaigh sé seo teannas, coinbhleachtaí agus uaireanta bannaí deirteoir mar ar muir ní raibh an teanga tábhachtach nuair a bhí gá le seol a shábháil i lár stoirm. Bhí ann freisin captaein, ní uaisle, ach fir chrua na farraige. Is annamh a bhí siad oilte, ní raibh go leor acu in ann scríobh nó léamh, ach bhí a fhios acu an ghaoth, na tonnta agus na calafoirt, agus bhí siad i gceannas go brúidiúil, mar ar shlí eile níorbh fhéidir smacht a choinneáil. Bhí an fuip, an dorn agus an t-eagla laethúil, mar níor éist an mairnéalach tuirseach agus ocras le horduithe de réir toil. Ní raibh criúnna na long meánaoiseach ina mionlach, ba iad daoine a baineadh as a gcuid saoilte a cuireadh síos go bun na sochaí, daoine nach raibh aon bhealach eile acu agus is iad sin a chruthaigh bunús chumhacht mhuirí na hEorpa. Gan iad, ní thiocfadh na longa go calafoirt riamh agus ní thiocfadh na hearraí chuig na margaí riamh. Ba iad an colún droma dofheicthe de loingseoireacht mheánaoiseach agus is iad ba mhó a d'fhulaing. Caibidil 4. An chéad chéim ar bord. Salachar, boladh agus francaigh. Dóibh siúd go leor a chuaigh ar bord den chéad uair, bhí an nóiméad seo cosúil le dul isteach i ndomhan eile. Ó achar, bhí an deic fós ag breathnú go bródúil. balla ard, crainn ag ardú i dtreo na spéire, rópaí ag sníomh cosúil le gréasáin damháin alla, ach bhí sé go leor chun cos a chur ar na boird fhliucha chun go n-éireodh na mealltaí as. Ní raibh an long ag boladh saoirse ná eachtra. Bholaigh sí adhmad lofa, uisce sean, iasc, gairbhín agus allas an duine. Ní raibh sí ina teampall eachtraíochta. Ba tuama cúng, daingean a bhí le snámh ar na tonnta ar feadh seachtainí nó míonna. An chéad rud a bhuail an mairnéalach ná an salachar. Bhí na boird sleamhain le taise, na rópaí sáithithe le huisce agus mún, agus gach coirnéal a bhí i bhfolach rianta turais roimhe seo. Iarbhia, fuil thirim tar éis timpistí, eisfhearadh ainmhithe a iompraíodh sna hurláir. Fiú an long is nuaí, tháinig sé go tapa ina áit nach raibh glaineacht indéanta a choinneáil. Ní raibh trócaire ag an bhfarraige. Bhí gach rud fós fliuch, agus d'fhill uisce na farraige isteach sa adhmad, ag fágáil salann agus sean ina dhiaidh. Ach ba iad na francaigh ba mhó a bhí ag cur isteach. Bhí siad i ngach áit, sna hurláir, ar na rópaí, sna hamacanna, agus uaireanta fiú sa roghchlár. mar nuair a bhí an tba í an tranglamhacht fab freisin. Ar an long bhí gach spás beag luachmhar. Bhí earraí níos tábhachtaí ná daoine, mar sin líonadh na hurláir go dtí a n-uasmhéid. Dá bhrí sin d'fhágtaí coirnéal don fhoireann, áit a raibh sé deacair fiú na cosa a shíneadh amach. Codladh ar siúl, go minic ag cuimsiú i slua, áit a raibh corp an comharsan mar an tacaíocht amháin. Uaireanta, dhúisigh an mairnéalach clúdaithe le allas, ní hamháin mar gheall ar an teas, ach freisin toisc gur rith francach thar a bhrollach. Bhí an taise i ngach áit. Gach brat, gach éadaí, laistigh de chúpla lá, bhí sé sáithithe le salann agus uisce. Ní raibh a fhios ag éinne codladh tirim, Bhí fuar, taise agus an mothú go raibh na tonnta ag dul isteach faoin gcraiceann i gcónaí leo. Sna réigiúin níos fuaire den Eoraip bhí na mairnéalach ag crith le fuacht. Sna calafoirt theas, ar an lámh eile, bhí siad ag plúchadh le teas agus easpa aeir sna hurranna trangla Ba iad na hoícheanta le linn stoirm an ceann ba mheasa, níorbh fhéidir codladh. Bhí ar gach mairnéalach a bheith réidh le preabadh suas láithreach agus rith chun na rópaí. Bhí an luascadh ar an long chomh láidir sin go raibh daoine ag titim as na háiteanna a raibh siad ag iarraidh scíth a ligean. Níor dhúisigh go leor mairnéalach a chaith na tonnta nó a bhuail an crann riamh arís. Dá bhrí sin, bhí codladh ar an long ina só nach raibh go leor riamh ann. Bhí sé gearr, idirbhriste agus salach. Bhí sé ina chodladh le eagla, ina chodladh i measc francach agus comrádaithe a d'fhéadfadh bás a fháil in aici leat san oíche. Gach maidin bhí sé sin go raibh siad tar éis maireachtáil oíche eile, agus go raibh troid eile leis an bhfarraige, leis an ocras agus leis an tuirse ag fanacht. Caibidil 6. Bia ar muir. Éisc thirim, arán sean agus uisce lán le péisteanna. Ar tír, fiú i gcábán bocht, bhí blas ar an mbia. Arán úrbhácáilte, cabáiste díreach ón bpáirc, bainne fós te ón mbó. Ar muir, bhí sé seo go léir imithe. Ansin, ní raibh an bia ach modh chun maireachtáil. agus gach béile bhí sé ina chuimhne go raibh an duine ina sclábhaí ar an bhfarraige, ní ina mháistir. Ba iad na príomhbhéile aiste bia na mairnéalach ná sochairí, píosaí crua aráin, bácáilte chomh fada sin go raibh siad beagnach mar cloch. Bhí siad le maireachtáil seachtainí, nó fiú míonna, ach bhlais siad mar phúdar agus bhí siad ag titim as a chéile sa bhéal cosúil le gaineamh. Chomh maith leis sin, bhí iasc saillte agus triomaithe, go minic scadán, nó dorsch, sáithithe chomh mór sin le salann go raibh sé deacair iad a chogaint gan an teanga a dhó. Feoil, má tháinig sé ar chor ar bith, bhí sé gann agus de ghnáth millte níos tapúla ná mar a d'fhéadfaí é a ithe. Ach ba é an t-uisce an ceann ba mheasa. Sna baraillí tháinig sé go tapa donn. Bhí sé ag gal agus lán le péisteanna. D'ól na mairnéalaigh é mar sin féin. Ag scagadh na larbhaí trína gcuid fiacla nó píosa fabraice. Chuir cuid acu fíon nó beoir leis, má bhí na soláthairtí sin ar an long, ach bhí siad sin freisin ag dul go tapa. Ba ghníomh misnigh agus riachtanais é uisce a ól ar muir. Bhí a fhios ag gach duine go bhféadfadh sé iad a dhéanamh tinn, ach gan é níorbh fhéidir maireachtáil. Bhí laethanta ann nuair a bhí an bia simplí in easnamh. Scrios stoirm soláthairtí d'ith francaigh an grán. agus rinne baraillí millte láib thar a bheith bolla. Ansin thosaigh an fíor cath. D'ith na mairnéalaigh iarar corc na baraillí agus uaireanta francaigh a bhí siad ag mallachtú roimhe seo. Rinne an t-ocras na teorainneacha náire a imíonn nuair a bhí an bolg ag pian agus nuair a bhí an neart ag fágáil an choirp bhí gach píosa feola luachmhar. Ar thurais níos faide, d'fhulaing na mairnéalaigh freisin ó galar a bhain le heaspa bia úr. Ba é an scurvy an ceann ba ghuaise, galar a scrios an corp, ag déanamh na gumaí lofa, na fiacla ag titim amach, agus na créachtaí ag teip riamh ar leigheas. Bhí corp an mhairnéalaigh ina créacht oscailte, agus gach lá ina phian. Ní raibh ach cúpla seachtain gan torthaí ná glasraí chun fear sláintiúil a iompú ina bhruscar. Dá bhrí sin, ní raibh bia ar an long ina foinse áthais, ach ina cuimhne ar a lag. Gach greim aráin sean, gach sip uisce millte, bhí cosúil le tairne eile sa chónra. b'fhéidir nach raibh sé ag beathú, b'fhéidir go raibh sé ag tógáil neart agus ag cur daoine chun trialach, nach raibh ach beagán acu ag dul tríd gan cailliúint. Caibidil 7. Galar agus pian. Ó scurvy go créachtaí lofa. Ar muir, ní raibh dochtúirí ann. Ní raibh luibheanna ón bpáirc, Plantin ná cógaisíocht mainistreach ann. Ní raibh ann ach salann, salachar agus taise gan deireadh. Bhí galar ar an long ina bhreithiúnas, go minic níos moille agus níos pianmhaire ná bás féin i stoirm. Ba é an namhad ba coitianta de na mairnéalaigh ná scurvy. Rinne an easpa bia úr an corp a cheannairc i gcoinne an aiste bia monotonach. Ar dtús, thosaigh na gumaí ag fuiliú, ansin bhí na fiacla ag croitheadh go dtí go raibh siad ag titim amach ceann ar cheann. Níor leigheas na créachtaí, fiú na cinn is lú. Ina áit sin, rinne an pus an corp a ithe, agus bhí an pian ag scaipeadh i dtonnta, gan ligean dóibh codladh. Bhí a fhios ag na mairnéalaigh gur galar mara a bhí ann, agus bhí a fhios acu freisin nach raibh aon leigheas air.

Ní raibh ach nóiméad de mhí-aire chun go rachadh adhmad salach isteach sa gcneá agus go raibh sé sin laistigh de cúpla lá ina gangrene. Bhí galar scamhóg ann freisin. Rinne an taise agus an deatach ó lampaí ola na mairnéalaigh casacht le fuil agus gach anáil ag dó na scamhóga cosúil le tine. Bhain niúmóine agus eitinn a gcuid íospartach, go háirithe sna farraigí fuara thuaidh, áit a raibh gach gaoth ag reo go dtí na cnámha. Bhí nimhiú comhchontúirteach. Rinne uisce millte agus feoil lofa fiabhras, urlacan agus buinneach. Ar tír, d'fhéadfaí brath ar scíth. Ar muir, ní raibh an deis sin ann.

Bhí cinn ann a stop ag caint, a d'fhéach sna tonnta ar feadh uaireanta, go dtí go raibh siad ag léim thar bord. Bhí cinn ann freisin a phléasc le fearg ag ionsaí a gcomrádaithe. Ar an long, ní raibh aon áit le rith ó mheabhair duine eile. Bhí cónaí orthu go léir le chéile, brúite cosúil le beithígh, agus chonaic gach duine an duine eile ag meath go mall. Dá bhrí sin, bhí galar mar chuid doscartha den fharraige. Níor iarr siad cead, níor dheimhnigh siad ciontach. Bhí sé go leor a bheith i do dhuine ar an long chun a bheith ina n-íospartach. Agus cé go raibh go leor mairnéalach ag maireachtáil stoirm, ag rith ó mhianaí, nó ag seachaint ocrais, bhí siad fós ag cailleadh leis an namhaid ciúin, a gcorp féin, a ghéill níos tapúla ná adhmad agus rópaí. Caibidil 8. obair laethúil, seolta, rópaí agus troid leis an ngaoth. Ní raibh saol ar an long ina eachtra, bhí sé ina obair. Obair chrua gan trócaire a thosaigh ar maidin agus níor chríochnaigh sé ach nuair a lig an fharraige dó. Ní raibh laethanta saor, laethanta saoire ná scíth ann. Bhí a fhios ag gach mairnéalach, mura ngabhadh sé an rópa, mura gcuirfeadh sé an seol, mura gcuirfeadh sé uisce as an urrann go rachadh an long faoi, agus iad go léir ina dteannta. Ba é an troid leis an ngaoth an ceann ba thábhachtaí. Ba phlátaí troma, fliucha iad na seolta, a d'fhéach cosúil le sciatháin ag ardú na longa ó fad a bhí le tarraingt, ardú agus ceangailte. go minic i báisteach le gaotha láidre. Chuaigh na mairnéalaigh suas na crainn ag coinneáil rópaí báistí agus salainn agus bhí gach botún bás. Ní raibh ann ach ligean ar láimh, agus bhí na tonnta ag fanacht chun an corp a shlogadh. Bhí obair leis na rópaí laethúil. Rinne na rópaí na lámha a scríobadh go dtí go raibh fuil ann, rinne siad greim isteach sa chraiceann agus d'fhág siad marcanna pianmhara. Nuair a d'athraigh an long cúrsa bhí sé riachtanach rith, tarraingt, aistriú agus ceangal. I gcónaí i deifir, i gcónaí le scairt an bhosúin thar an chluasa. Ní raibh aon áit le haghaidh tuirse, fiú má bhí sé gortaithe nó tinn. bhí air oibriú mar go bhféadfadh duine amháin níos lú ag an rópa a bheith ina tubaiste. Ní ba lú tábhachtach ná uisce a thógáil ón urrann, ní raibh an long tirim riamh. Bhí tonnta ag briseadh ar na taobhanna, bhí uisce ag dul tríd na boird agus bhí báisteach ag dul isteach. D'oibrigh na mairnéalaigh ar feadh uaireanta ag na caidéil, ag doirteadh an uisce a bhí ag bailiú sna coirnéil is ísle. Ba obair é gan bhuíochas, tuirsiúil agus ag an am céanna riachtanach mar dá n-ardódh an t-uisce ró-ard, lobhfadh an lasta agus chaillfeadh an long a cothromaíocht agus thitfeadh sí ar a taobh. Chomh maith leis sin, bhí glanadh an deic, faire ar an lasta, beathú na n-ainmhithe a iompraíodh ar an long, muca, sicíní nó cearca, a bhí go minic mar fhoinse bia beo. Dá bhrí sin, bhí gach lá lán le dualgaisí ó mhaidin go hoíche. Tháinig na cuimhní is deacra le linn stoirm. Ansin, rinne an long ar fad ina cath mór. Chuaigh cuid acu suas na crainn, d'éirigh cinn eile leis an stiúradh. Bhí cinn eile ag guí go ciúin, ag brú na gcrosanna ar a muineál. Ansin, léirigh an bhfarraige go raibh an duine ach ionróir ar a dromchla. Bhí obair laethúil na mairnéalach gan trócaire. Níor lig sé am do bhrionglóidí, níor thug sé spás do shaol príobháideach. Bhí sé ina chomhrac leanúnach leis an ngaoth, leis an uisce agus le meáchan na loinge. Agus cé go raibh go leor mairnéalach ag fáil bháis i stoirm nó ó lámha na bhfiadhnaí, bhí an chuid is mó acu ag fáil bháis díreach ó thinneas. céim ar chéim, rópa ar rópa, lá ar lá. Caibidil 9, Lámh agus Meabhair. Conas a dhéileáil siad leis an monotony? Ar an long bhí an t-am ag dul thart go difriúil. Ar tír bhí rithim ag gach lá. Éirí na gréine thar na páirceanna, obair ar an bhfeirm, cruinnithe ar an margadh, laetanta saoire san eaglais. B'fhéidir nach raibh an rithim seo ar eolas aici. Ní raibh ann ach luascadh gan deireadh na dtonnta, an scread monotonach den clon agus an spéir a bhí i gcónaí mar an gcéanna. Do go leor mairnéalach ba é an leamh an namhaid ba mheasa, ciúin agus fealltach, mar ní mharaigh sé láithreach ach thóg sé an intinn go mall. Nuair a bhí an fharraige ciúin, agus nuair a bhí an ghaoth imithe tháinig an saol ar an long chun stad. Bhí na seolta ag crochadh go neamhchumasach, bhí an long ina seasamh agus bhí na daoine ina suí ar feadh uaireanta gan rud ar bith le déanamh. Ansin tháinig smaointe faoi theach, faoi theaghlach, faoi an mbeadh siad ag filleadh riamh. Le himeacht ama, tháinig na cuimhní cinn chun bheith ina hallucinations. Mhionnaigh cuid acu go bhfaca siad talamh ar an spéir, cé nach bhí obair sa tír seo ina ifreann. Chuaigh na mairnéalaigh suas na céasanna, áit a ndearna an bháisteach agus an salann dall, agus an ghaoth ag caitheamh daoine isteach sa dorchadas. Thíos ar an deic, bhí daoine eile ag streachailt chun an stiúradh a choinneáil. gach duine a scaoil an rópa bhí sé caillte agus d'fhéadfadh an rópa lámh a stracadh as an ngualainn nó an corp a ghearradh cosúil le scian. Shreabh na tonnta isteach ar an deic, bhí an t-uisce ag sileadh isteach sa lasta agus bhí na mairnéalaigh á dhoirteadh amach le bicéad ag fáil amach go má bhí na baraillí agus na málaí sáithithe go rachadh an long go tóin. Le linn na stoirmí, bhí bás ina gnáthrud. Thit duine éigin ón gcé, fuair duine éigin bás faoi bhairille a thit, thit duine eile thar bord, agus ar an tsoc bhí sé imithe sa dorchadas. Ar an bhfarraige, ní raibh aon tarrtháil dóibh siúd a thit isteach san uisce. Níor stop aon duine an long mar go raibh stadadh ina ciall le dochar don foireann ar fad. Bhí na stoirmí freisin ina dtriail don creideamh. Rinne na mairnéalaigh guí chun Dé ach freisin chuig na naoimh phátrúin. Ghlaoigh siad ar Naomh Nioclás, pátrún na mairnéalach. Chros siad iad féin, whispered siad geasa, ag creidiúint go bhféadfadh sé seo cabhrú. Do go leor, bhí an stoirm ina comhartha ar fhearg Dé, pionós as peacaí nó rabhadh nach raibh sé i gceist ag fear a imirt leis an bhfarraige. Nuair a chuaigh an stoirm thart, d'fhág sé scrios, seolta stróicthe, céasanna briste, corpanna caite isteach san bhfarraige gan paidir. Agus iad siúd a tháinig slán, d'fhéach siad ar a chéile le súile folmha, mar dá mbeadh siad tar éis dul tríd an ifreann féin, mar ní raibh an stoirm ach fórsa an dúlra. Ba eispéireas é a d'fhág coilm níos doimhne ná iad siúd ar an gcorp i anam an mhairnéalaigh. Don Mheánaois bhí an stoirm mar chuid doscartha de shaol na farraige. Níor ceistigh sé an raibh tú saibhir nó bocht, taithí nó nua. Bhuail sé le neart cothrom ar gach duine agus gach duine a tháinig slán bhí a fhios aige gur bronnadh saol air ach freisin go bhféadfadh an chéad stoirm eile a bheith ar an gceann deireanach. Caibidil 11, Muirí agus Naimhde, An Eagla roimh Ionsaí. Má bhí an stoirm ina fhearg an dúlra bhí na muirí ina bhfearg an duine. do mhairnéalaigh na long mheánaoise, d'fhéadfadh an radharc ar shoitheach eachtrach ar an spéir a chiallaíonn amháin, 'bhí bás ag teacht', agus 'bhí bás ó lámh mhuirí' níos measa ná 'bá san fharraige'. Bhí farraigí na hEorpa mheánaoise lán le hionsaitheoirí. Ar an Baltach bhí muirí ar a dtugtar na Witalionach, daoine mara reibiliúnach a rinne creachadh ar thrádálaithe agus a mharbh foirne gan aird a thabhairt ar cá raibh na longa ag teacht. Ar an Mheánmhuir bhí na Corsairs i gceannas. Bhí cuid acu ag gníomhú ina n-aonar, bhí daoine eile faoi bratach rialóirí a bhí ag troid cogaí ciúine ar an mbealach seo, gan iad a dhearbhú go hoifigiúil. Agus ar an Atlantach bhí eagla orthu go léir mar nach raibh cumhacht na Stát ag teacht ann agus tháinig an fear ina íospartach i spás oscailte an aigéin. Do ghnáthmhairnéalaigh bhí ionsaí mearaí ina ciall le foréigean. Bhí an troid gairid agus fuilteach. Bhuail longa adhmad le chéile, rinne rópaí agus crúcaí na taobhanna a stracadh, agus ansin tháinig grúpa armda le tua, claimhte agus scine isteach ar an deic. Ní raibh aon seans ag mairnéalaigh a bhí ag coinneáil rópaí agus rámha ina lámha. Mheascaigh fuil leis an uisce. Chuaigh scréachaí amú sa stoirm. Fuair cuid den fhoireann bás láithreach. Ceanglaíodh daoine eile agus tugadh iad mar sclábhaite. Ní ba lú scanrúil ná an t-eagla roimh chabhlaigh namhad. Le linn cogaí, d'fhéadfadh aon soitheach trádála titim mar íospartach, ní hamháin do bhearaigh, ach freisin do shaighdiúirí eachtracha. Bhí an iomaíocht ar na bealaí trádála gan trua. Ní raibh trua ag na Sasanaigh, na Francaigh, na Lochlannaigh ná na Stáit Iodálacha d'aon shoitheach eile. Do mhairnéalaigh, ní raibh aon difríocht idir an raibh an soitheach ionsaithe ag gadaithe nó ag arm rialta. Bhí an toradh mar an gcéanna, bás, sclábhaíocht nó imithe sna doimhneachtaí. Bhí scéalta faoi bhearaigh mar chuid den ghnáthshaol. I dtábhairní calaidh bhí sé ábaláil faoi longa a d'imigh gan rian, faoi fhoirne a díoladh mar sclábhaithe sa deisceart i bhfad, faoi chaptaeiní a crochadh ar na céasanna mar rabhadh. Do go leor, bhí na mbearaigh ina mbaol níos réadúla ná an stoirm, mar gur obair Dé a bhí sa stoirm agus obair an duine a bhí sa bhearaigh, a raibh trua aige ach dhiúltaigh sé é d'aon ghnó. Ar an bhfarraige ní raibh aon duine in ann mothú slán, d'fhéadfadh aon spéir naimhde a cheilt agus d'fhéadfadh aon lá teacht chun deiridh le hionsaí. Sin é an fáth go raibh na mairnéalaigh ina gcodladh le scineanna ag a gcriosanna, agus go minic d'ordaigh na captaeiní an lasta is luachmaire a chur i bhfolach go domhain sa lasta.

bhí siad go príomha ina n-uirlis trádála. An rud a d'iompair siad, bhí sé mar bhunús le saibhreas cathracha agus ríochtaí, agus ag an am céanna le saol agus bás daoine gnáth. Mar ní raibh an earra ach rud, bhí sé arán, fíon, armúr, pá d'airm agus cáin a bhailigh na rialóirí ó na daoine a bhí faoi dlí. Ba é an grán an rud ba mhó a iompraigh. Bhí an Baltach agus an Fharraige Thuaidh lán le longa a bhí ag dul le lastaí lán go dtí an imeall le grán. Do go leor réigiún san Eoraip bhí grán ón Tuaisceart mar bhunús le maireachtáil. Gan é, bhí ocras ar cathracha agus ní raibh aon rud le hithe ag airm iomlán. Mar sin bhí an grán chomh luachmhar le hór, cé go raibh sé cosúil le málaí agus bairillí gnáth ar an deic. An dara seoid a bhí ann ná salann, bloc bán a raibh luach neamh-inúsáidte aige sa Mheánaois ná mar atá inniu. Ba é a lig do fheoil agus iasc a chaomhnú. A bhuíochas leis, d'fhéadfadh cathracha stoc a charnadh don gheimreadh agus saighdiúirí do thurais chogaidh. Bhí longa lán le salann ag dul ó dheisceart na hEorpa go dtí an tuaisceart, agus bhí a fhios ag gach mairnéalaigh go bhféadfadh an lasta a raibh cuma neamhchiontach air a bheith ina ciall le bás, mar go raibh maidí á lorg le paisean chomh mór leis an ór. Ní raibh aon easpa adhmaid, leathair, fionnaidh agus iarainn ann, amhábhair a thóg cathracha agus airm. Ón tuaisceart go dtí an deisceart bhí longa lán le roisín, clár, olann agus céir. Ar an taobh eile, iompraíodh fíon, ola, fabraicí agus spíosraí. Dá faide ó dheas agus soir, ba é ba coimhthíocha a bhí na hearraí. Piobar, cainéal, cníomhach. Do mhairnéalaigh bochta bhí na spíosraí seo rud éigin beagnach miotasach. Chonaic siad iad i málaí agus i gcásanna ach ní raibh aon seans acu riamh iad a bhlaiseadh. Bhí siad beartaithe do na saibhir a d'fhéadfadh fortún a íoc as beagán piobair. An lasta is luachmhaire, áfach, bhí daoine féin. Bhí sclábhaithe ina n-earra a iompraíodh in deisceart na hEorpa le céadta bliain. Díoladh iad ag calaí, i margaí sclábhaithe, áit a raibh a saol mar luach mála salainn nó cúpla bairille fíona. Do mhairnéalaigh, bhí iompar daoine ina gnáthrud, agus dóibh siúd a bhí i bpríosún faoi dheic, b'fhéidir nach raibh ann ach céim eile ar an mbealach chuig obair sclábhaíochta. Ar na longa, iompraíodh airgead, boinn, barraí miotail, seodha freisin. Ba iad seo a mheall an riosca is mó, mar nuair a bhí maraí nó longa namhad le feiceáil ar an spéir, bhí a fhios ag gach duine go raibh rud éigin sa lasta a bhí fiú marú. An t-earra a bhí ag dul trí farraigí Mheánaoise, bhí sé mar fhuil an geilleagar, ach do mhairnéalaigh ní raibh aon bhrí leis. níor ith siad arán óna lasta féin, níor ól siad fíon a d'iompair siad, níor bhain siad leis an ór a d'iompair siad i gcásanna. Ní raibh a fhios acu ach a meáchan, a bholadh agus an riosca a bhain leis mar d'fhéadfadh gach mála gráin, gach bairille salainn a bheith ina gcúis lena mbás i lár na farraige. Caibidil 13. an Eoraip ar an bhfarraige. Cé a bhí an buntáiste agus cén fáth? Bhí an mheánaois ina am nuair a chinn an bhfarraige ar neart ríochtaí agus cathracha. Cé a bhí rochtain ar calaí agus ar cabhlaigh longa, d'fhéadfadh sé trádáil a rialú, saibhriú agus cogaí a throid i bhfad thar theorainneacha a thíre. don Eoraip, bhí longa mar a bhí an talamh don fheirmeoir, bunús na maireachtála agus foinse cumhachta. Ar an Tuaisceart, bhí an Hansa ag fás, comhlachas trádála a rinne ceannas ar thrádáil an Bhaltach agus na Mara Thuaidh. Bhí cathracha mar Lübeck, Gdansk nó Hamburg ina lárionaid saibhris. agus bhí a longa ag dul go leanúnach ag iompar grán, adhmad, salann agus fionnaidh. Bhí an Hansa ag an buntáiste mar bhí sí in ann í féin a eagrú. Cabhlach comhchoiteann, dlíthe comhchoiteanna, cosaint comhchoiteann ar mharaí. Ach bhí a neart freisin ina ciall le dúshaothrú. Do ghnáthmhairnéalaigh ní raibh mórán athraithe. Bhí siad fós mar na matáin a thiomáin an trádáil agus bhí an saibhreas ag dul isteach i bpócaí na trádálaithe. Ar an Mheánmhuir bhí cumhachtaí eile i gceannas, Genoa agus Venice. Shroich a longa an Bheasaintín, an Levant agus fiú an Afraic Thuaidh. Bhí siad i gceannas ar na spíosraí síoda agus earraí ón oirthear, a scaipeadh ansin ar fud na hEorpa. Ba é a buntáiste ná an misneach chun dul i bhfad thar uiscí aitheanta. Ach freisin an gan trua. Bhí na Veinéiseach agus na Genúigh ag troid ní hamháin le mearaí, ach freisin lena chéile agus bhí an Mheánmhuir ina réimse cogaidh trádála gan stad dá mairnéalaigh. ar an Atlantach thosaigh ríochtaí na Portaingéile, Castile agus na Fraince a gcuid fórsaí a thógáil. Ansin d'fhéadfadh an farraige a bheith níos mealltaí ach thug sí deiseanna nua freisin. Turais chuig an anaithnid, chuig an aigéan, a bhí do go leor mar teorainn an domhain Cé nach raibh na mór-aimsíodh geografacha ar eolas sa luath-mheánaois, ba anseo a rugadh na haidhmeanna a bhrúigh an Eoraip i dtreo tailte nua níos déanaí. Bhí buntáiste ag Sasana agus Lochlann i neart daoine na farraige. bhí na Normannaigh agus na Lochlannaigh ag cur eagla ar chóstaí na hEorpa le céadta bliain agus bhí a sliocht fós ag baint úsáid as na traidisiúin sin. Thuig na Sasanaigh gan cabhlach nach raibh cumhacht ann. Sin é an fáth, ó na seú céad, gur chuir siad níos mó béime ar forbairt na loingseoireachta, idir thrádáil agus chogaíocht. Ach bhí praghas ar an buntáiste ar an bhfarraige. Cé a bhí longa bhí naimhde aige freisin. Cé a rinne trádáil a rialú bhí air troid go leanúnach chun é a choinneáil. Agus cé go raibh cathracha móra agus stáit ag tógáil a neart ar na bealaí mara, bhí an praghas is airde íoctha ag na daoine céanna i gcónaí, na mairnéalaigh. Fuair siad bás sna stoirmí, fuair siad bás le hocras, tháinig siad mar chreiche do mhearaí. Bhí an Eoraip ag fás i neart ar an Bhí a fhios ag gach mairnéalach go bhféadfadh na rópaí briseadh, go bhféadfadh na cláir titim as a chéile agus nach gcloisfeadh an ghaoth i gcónaí. Dá bhrí sin chas siad le Dia, le naoimh, le comharthaí a bhí ceaptha chun iad a chosaint ó rudaí nach dtuigfeadh fear. Ar an deic, bhí cros go minic sáite isteach i gcrann an mheasta, crochta ag an stiúradh nó ar iompar ag an gcaptaen. Rinneadh paidreacha ar maidin agus ar oíche, agus uaireanta le linn na hoibre is deacra. Nuair a bhí an stoirm ag réabadh na seolta agus na tonnta ag doirteadh ar an deic. Ansin, ghlaodh na mairnéalaigh na paidreacha níos mó ná mar a d'fhiafraigh siad díobh, ag impí ar tharrtháil. Glaodh ar Naomh Nicholas, pátrún na mairnéalach, an chuid is mó. Chuige a chasadh siad i nóiméad an uafáis, ag impí ar an long a threorú tríd an stoirm. Ach in aice leis an gcreideamh Críostaí, bhí piseoga ann freisin. Chreid na mairnéalaigh go bhféadfadh sé a dhlíthe féin a bheith aige agus nach raibh cead iad a bhriseadh. Toirmisceadh feadóg ar an long mar go raibh sé ceapta stoirm a thabhairt. Measadh go raibh bean ar bord ina droch comhartha a thabharfadh an t-ádh. Ar an lámh eile, má bhí na sciatháin ag eitilt timpeall na longa, creideadh gur anamacha mairnéalaigh marbh iad a thug rabhadh faoi ghuaise. Bhí brí ag gach fuaim agus gach comhartha ar neamh. Nuair a leagadh na tonnta i gcruthanna aisteacha, d'fhiafraigh siad faoi arrachtaigh faoi uisce. Nuair a bhí an ghealach clúdaithe ag scamaill, chonaic siad é mar rabhadh, agus nuair a bhí an fharraige róchiúin, chuir sé eagla orthu freisin, mar go raibh an tost roimh an stoirm níos bagartha ná fuaim na dtonnta féin.
Fiú amháin na captaein, cé go minic crua agus foréigneach, ghéill siad do na creidimh seo. D'fhéadfaidís mairnéalach a cúisíodh as an t-ádh a thabhairt a chaitheamh amach thar bord, nó an criú ar fad a chur ar troscadh agus paidir ag creidiúint gurbh é sin an t-aon bhealach chun fearg Dé a sheachaint. I éadóchas, rinneadh íobairtí fiú ní i gcónaí fuilteach. Uaireanta ba phíosaí aráin iad a caitheadh isteach sna tonnta mar bhronntanas don fharraige. ach bhí a fhios ag gach mairnéalach nach raibh roinnt scéalta faoi íobairtí daoine ach finscéalta. Bhí an reiligiún agus na piseoga cosúil le dhá sheol ar an aon masta. Thug ceann amháin dóchas, chosain an ceann eile ó eagla. Chreid na mairnéalaigh mar bhí orthu creidiúint. gan é bheadh an saol ar an long ach cruachás gan deireadh. Lig na paidreacha agus na comharthaí dóibh smaoineamh nach raibh siad ina n-aonar ar an bhfarraige gan teorainn, go raibh duine éigin, fiú amháin i bhfad i gcéin agus dofheicte, ag faire orthu nuair a bhí na tonnta ag bagairt iad a thógáil isteach san abyss. Caibidil 16. finscéalta agus arrachtaí mhara, Kraken, mairnéalaigh agus comharthaí ó neamh. Ní raibh an mhuir mheánaoiseach ach spás uisce agus tonnta, ba dhomhan é lán de rúin a chreid daoine chomh láidir leis an gcreideamh i nDia. Agus naoimh. Do na mairnéalaigh, bhí gach turas ar an bhfarraige, ní hamháin turas tríd an bhfarraige ach freisin tríd an tír finscéalta.

Dúirt siad go raibh sé le feiceáil nuair a bhí an bhfarraige ciúin go tobann agus rinneadh tiubh agus dorcha an t-uisce. Chreid go leor mairnéalaigh gur é a bhí taobh thiar de na longa a bhí imithe gan rian. Ba bhagairt eile iad na mairnéalaigh. Bhí a n-amhránaíocht níos áille ná guth aingeal, ach thug sé bás. De réir na scéalta, shuigh na mairnéalaigh ar na carraigeacha, rinne siad a gcuid gruaige a chíor le cíora óir, agus mheall siad mairnéalaigh a thit isteach san bhfarraige mar i dtrance. Dúirt go leor nach raibh siad seo ina ngnáth créatúir, ach anamacha ban a fuair bás ar muir agus a bhí ag díoltas ar na daoine beo anois. Ní raibh aon easpa dragain mhara agus nathracha a chur timpeall ar longa iomlána agus a tharraing isteach iad san abyss. Mhionnaigh roinnt daoine gur chonaic siad súile lasrach an arrachtaí sa dorchadas, daoine eile gur leagadh na tonnta i gcruth béil ollmhór. Agus os rud é go ndearnádh na scéalta a athrá i ngach calafort, chreid na mairnéalaigh go raibh rud éigin iontu. Ní hamháin arrachtaí a bhí ina gcomharthaí a chuir uafás orthu. Chonaic na mairnéalaigh comharthaí ar neamh, splancanna solais a mheas siad mar rabhadh diaga nó dóiteáin aisteacha ag damhsa ar na masta, ar a dtugtar anois Dóiteán Naomh Elmo. Ansin dúirt siad gur Dia féin a bhí ag cur in iúl dóibh an mairfidís nó an bhfaighidís bás. Uaireanta chuir an radharc seo dóchas agus uaireanta scaoll mar nach raibh gach comhartha in ann a léamh mar rud maith. Bhí na finscéalta cosúil le salann ar ghortaí na mairnéalaigh, ghoill siad ach choinnigh siad beo iad freisin. Mar gan na scéalta faoi arrachtaí agus mairnéalaigh b'fhéidir nach mbeadh ann ach folúntais agus bhí an folúntas níos measa fós ná an eagla. Dá bhrí sin, ar oícheánta dorcha nuair a bhí an long ag luascadh ar na tonnta agus an ghaoth ag gabháil sna rópaí, d'fhiafraigh na mairnéalaigh scéalta faoi kraken, faoi mhairnéalaigh, faoi dhragúin agus comharthaí ón neamh, agus bhí a fhios ag gach duine acu, má d'fhéach siad thar bord, uair amháin ró-mhinic, b'fhéidir go bhfeicfidís rud éigin nach mbeadh siad ag iarraidh a fheiceáil. Caibidil 17, Nóiméid áille taobh rómánsúil na farraige. Cé go raibh an saol ar long mheánaoiseach lán de shalachar, eagla agus fulaingt, bhí nóiméid ann fiú a d'fhan go deo i gcuimhne. D'fhéadfadh an fharraige a bhí ina tuama agus ina mallacht lá amháin, a háilleacht a nochtadh an lá dár gcionn. chomh mór sin gur tháinig fiú an mairnéalach is tuirseach chun ciúnais is iontais. Ba iad na maidineacha ar an bhfarraige chiúin an ceann ba áille. Nuair a d'éirigh an ghrian as an spéir, ag dathú na tonnta le hór agus purple, rinne an criú ar fad dearmad ar an ocras agus ar an bpian ar feadh nóiméad. thug an tost ar cuireadh isteach air ach le fuaim uisce ag bualadh an bhalla, an tuiscint go raibh an domhan níos mó ná gach imní, agus go raibh an duine, cé go raibh sé chomh beag i gcoinne na heiliminte, ina cuid de. Do go leor mairnéalaigh, ba iad na luí na gréine seo an t-aon luach saothair as cruachás an turais Bhí na hoícheanta nuair a shoilsigh an spéir le réaltaí iontach freisin. Ar thalamh, bhí siad go minic caillte i measc an deataigh agus soilse na lonnaíochtaí. Ach, i lár na farraige, ní raibh aon rud ann a d'fhéadfadh a ngile a cheilt. Bhí na pointí gan áireamh ar neamh cosúil le léarscáil mhór, ag treorú níos faide ná mar a d'fhéadfadh aon duine teacht. I nóiméid den sórt sin, fiú an mairnéalach is crua tháinig chun bheith ina bhrionglóideach. ag samhlú go raibh na réaltaí ag taispeáint an bhealaigh chuig saolta nua. D'fhéadfadh an fharraige draíocht a dhéanamh le tost freisin. Nuair a bhí na tonnta comhréidh le scáthán agus an long ag dul go mall, bhraith daoine go raibh siad ar fionraí idir dhá spás. Spéir agus uisce, a bhí cuma mar an gcéanna. I nóiméid den sórt sin, dúirt na mairnéalaigh go raibh siad ag dul tríd scáthán Dé. Ba radharc é a thug dóchas go bhféadfadh an fharraige, b'fhéidir nach raibh sí i gcónaí ina namhaid, agus uaireanta d'fhéadfadh sí a bheith cineálta. Bhí cuimhneacháin áthais ann freisin nuair a bhí an long ag druidim le calafort agus bhraith na mairnéalaigh boladh na talún. nuair tar éis seachtainí d'ól uisce lofa d'fhéadfaidís torthaí úra a bhlaiseadh nuair a chonaic siad deatach ag ardú os cionn an tsráidbhaile ó fhad. Bhí na cuimhneacháin bheaga seo níos luachmhaire dóibh ná an t-ór sna lastais, mar chuir siad i gcuimhne dóibh go raibh saol ann lasmuigh den bhfarraige ar féidir filleadh air. Ach bhí an taobh rómánsúil den bhfarraige caillte. Tháinig cuimhneacháin áille go tapa in ionad stoirmeacha, galar agus ocras eile. Ach ba iad na cuimhneacháin seo, na réaltaí, an t-éirí gréine, an tost agus an chéad bholadh den talamh a chuir ar na mairnéalaigh filleadh ar an bhfarraige, cé go raibh a fhios acu cé chomh cruálach a d'fhéadfadh sí a bheith. mar cé go dtóg an fharraige, uaireanta thug sí freisin. Agus bhí an rud a thug sí chomh hálainn sin gur fhéadfadh duine cuimhneamh air go dtí deireadh a shaoil.
Caibidil 18. Ag filleadh ar an gcalafort. Sonas mealltach agus folúntas i bpócaí. Do na mairnéalaigh, bhí filleadh ar an gcalafort ina nóiméad a bhí ag fanacht leis le seachtainí. Bhí an radharc ar an talamh ar an spéir, boladh an deataigh óna tighe agus glaoch na ndaoine ón gcladach. Bhí brí amháin leo. Bhí sí beo. Bhí an long tagtha agus d'fhéadfaidís dul síos ar an talamh tirim a bhí, tar éis turais fhada, níos deacra, níos cinnte agus níos fíor ná riamh roimhe seo. ach bhí an t-áthas mealltach. Tar éis dóibh dul síos ón deic, thángthas ar an tuairim go minic go raibh an luach saothair as seachtainí fulaingte agus eagla lag. Shaibhríodh na ceannaithe agus na captaein ar na hearraí a iompraíodh, agus fuair na mairnéalaigh an pá, nach raibh go leor ach ar feadh cúpla lá saoil sa chalafort. D'ól an chuid is mó den airgead láithreach i dtábhairní. ní amháin mar go raibh tart orthu ar an bhfíon ach mar go raibh a fhios acu go mbeadh siad á nglaoch ar ais ar an long go luath. Bhí filleadh ar an gcalafort freisin ina bhagairtí, mná i dtábhairní, cearrbhachas, troideanna, bhí gach rud ag fanacht leis na daoine tuirseacha agus ocras. Bhí saol an chalafoirt chomh fealltach leis an bhfarraige. Ar feadh beagán airgid d'fhéadfaí pléisiúr a cheannach ach freisin gach rud a chailleadh. Go leor mairnéalaigh a chuaigh i dtír, d'fhill siad ar an long níos boichte fós ná mar a bhí siad nuair a d'fhág siad é. Bhí daoine ann freisin nár fhill ar a dteaghlaigh ar chor ar bith. bith. B'fhéidir gur athraigh siad. Tar éis míonna ar an long bhí naisc leis na daoine muinteartha ag dul i laige agus níorbh fhéidir leis an mairnéalach, a bhí cleachtaithe le gluaiseacht leanúnach, maireachtáil go ciúin ar an talamh a thuilleadh. Rinneadh calafort ina dteach agus ba é na turais ar an bhfarraige an t-aon bhealach chun éalú óna bhfolúntas féin. Dá bhrí sin. Bhí filleadh ar an gcalafort ach mealladh sonais. Tháinig na longa isteach, chuaigh daoine i dtír, ach ghlaoigh an fharraige ar ais. Agus d'fhill na mairnéalaigh cé go raibh a fhios acu cé mhéad uair a bhí siad gar do bhás ar an deic, mar cé gur fuath leo an fharraige, níorbh fhéidir leo maireachtáil gan í. Mar sin a chríochnaigh gach turas. ní le bua, ní le saibhreas, ach le tuirse agus an tuiscint gur sos amháin a bhí ann roimh chomhrac eile. Thug an calafort sos, ach níor thug sé suaimhneas riamh mar do mhuintir na meánaoise, a chuaigh ar bord uair amháin, rinneadh mallacht ar an saol ar muir nach bhféadfaí a chaitheamh amach as a gcroí a thuilleadh. Go raibh maith agat as éisteacht. Más maith leat, fág lámh suas agus síntiús mura bhfuil tú cheana féin. Slán go fóill, yeah.